Ife a Dreams Media timakunyadilani kwambiri chifukwa munapanga chisankho chotsatira ife kuti tizikupatsirani zonse zomwe zikuchitika mdziko muno. Ah, tilandirane pamudzi pano tabweranso ndi nkhani imene tikufuna kuti tikambirane ziwiri zitatu nkhani imenetu yagwedeza kwambiri ah, pa tauni pano ndi maunduna full list ya maunduna amene Professor Arthur Peter Mutharika watulutsa e, watulutsa ndithu dzulodzuloli e, nduna ndithu zosaposera 21 ngati sindikuphonya komano onse kuphatikiza ndi president yemwe alipo pafupifupi 24 ngati si 25 ya president vice second vice ya so ineyo pamene tikufuna kuti tikambirane kwambiri komanso tikhalizikike ndi pa minister of uh, homeland and security chanichani kumeneko mm-hmm. pamene papa pali a Mukhitho a Peter Mukhitho komanso uh, kubwera uh, deputy wawo amenewa ndi a Norman Chisale ya ndiyetete tingokambako ziwiri zitatu zokhudza a Mukhitho A Mukhitho anakhalapo Inspector General makamaka mu nthawi ya chipani a mu nthawi ya a Bingu Mutharika. Kwa amene mukumbukira bwino nthawi imeneyo iwowa ndithu anali a, a Inspector General ndipo mu mawu mwa a Bingu Mutharika ngati mukumbukira bwino nthawi imeneyo ankanena kuti a Peter Mukhitho sapepesa padali scandal ina imene idachitika makamaka yokhudzana ndi mmene zidakhalira ku university kaya padali chitsanzo china chimene chinkaperekedwa ndi lecturer kaya zidakhala bwanji chakumeneko ndikukhala ngati mkalasimo munali ndithu mwana wina wa Mukhitho amene adakanena kwa akuluakulu kuti ayi kusukulu kutu ndithu kumaphunzitsidwa zakuti zakuti koma kunaperekedwa chitsanzo ah, chitsanzocho chimakamba mmodzi mwa akuluakulu ndipo padachitika ndithu ma scandal awiri atatu anthu ankafuna kuti a Peter Mukhitho apepese koma Bingu wa Mutharika adanena kuti ayi a Peter Mukhitho sakupepesa Mhm. so iwowa anakhalapo ndithu wamkulu wa polisi mdziko muno mu nthawi imeneyo ya Bingu wa Mutharika pakadali pano Professor Arthur Peter Mutharika wawasankha kukhala nduna ya za chitetezo e, security kaya chanichani kwinako Mhm. Norman Chisale wakhala wachiwiri kwa iwowa a Mukhitho sikuti mundale ndi munthu wokhazikika chifukwa wangolowa chakumene kutengera ndi ndale komano ndithu ndi mmodzi mwa anthu amene akhalako loyal chifukwa mmene tanenamo kuti anali inspector general mu nthawi ya chipani cha dpp yomweyi komano akulamulira adali a Bingu mu nthawi imeneyo a Chisale ndithu ndi bodyguard wachitetezo ndithu wa Professor Arthur Peter Mutharika. Ngati kuli munthu mmodzi amene wagwiranso ntchito yotamandika makamaka kupereka chitetezo kwa Peter Mutharika komanso munthu amene amaoneka kuti loyalty amayidziwa ndiye ndi a Norman Chisale. A Norman Chisale monga mmene mukudziwira akhala ndithu akuvala zibangiri eyi tukambatu za maunyolo pamenepa kwa nthawi yayitali. Mwina mungodabwa kuti ndingolubwalubwa ndili pa tsamba la Facebook page la Gerald Chavez Kapanikiza, mkulu amene amayankhula zosiyanasiyana mu dziko lino komanso ndi one of the diehards wa chipani chija cha Malawi Congress Party. Iyeyu ndithu amachokera ku Dedza ndipo kumeneku anayimira ngati phungu koma mwatsoka ilo sadapambane. Tikhale tikuwerenga malemba awiri atatu amene walemba pamenepa koma timangofuna kuti tingopereka ka background ka anthu awiri amene a Norman Chisale komanso a Peter Mukhito. A Norman Chisale mzaka zingapo zapitazi akhala akumangidwa kwambiri pa milandu yosiyanasiyana. Mlandu wina ndokhudzana ndithu kupezeka ndi chuma chochuluka chimene chimakanika kufotokozeredwa. mlandu wina ndokhudzana certificate iwowa ndithu pamamveka mphekesera zoti certificate yawo ya form 4 imene ali nayo adachita chokuba mlandu wina ndithu adawatsegulira koma udatsekedwa udali woombera mzimayi ku Blantyre komanso ali ndi milandu ndithu yambiri iwowa anamangidwa moopsa muja amangoti akatuluka ku polisi kusero kumapeza kuti cruiser ina ili panja ikuwadikirira kuti iwavekenso unyolo Ngati sindikuphonya, adakhalapo ku alimande, a makamaka ku Chichiri Prison, kwa kanthawi ndithu, kwa miyezi ndithu yokwana iwiri, itatu, kumapita cha kumeneko, koma atangotuluka ku alimande kuja, akungofika kunja kwa prison, kunapezeka kutinso cruiser imadikirira ya polisi ndikuwanjata pa mulandu wina, ndipo iwowa ndithu ku ndende akhalako ndithu kwa kanthawi. Posachedwapa, khoti lidalamula kuti chuma chawo chonse chitengedwe ndi boma. chuma chimene akuchiganizira kuti chidapezeka mu njira yosayenerera tikukamba pano a Norman Chisale ndi wachiwiri kwa nduna e, ndipo wa unduna wakewo ndokhudzana ndi chitetezo e, unduna uja umene umayang'ana ndithu zomanganamangana zomathamangisana ndi ma cruiser chonchi kungowauza apolisi tapitani pakuti mukantole wakuti unduna wake ndithu ndi umenewu zimenezitu zapereka jenkha anthu ayamikira kuti ayi unduna umenewu ndithu awukunga chifukwa onse amene aponya mmenemu ndi anthu amene zachitetezo amazidziwa bwino monga tikudziwa kuti Norman Chisale wakhala akupereka chitetezo kwa Peter Mutharika kuchokera ndithu zaka zambuyozi ku opposition kuseko even panopo ngakhale ali mp akumakhalabe ndithu pa mdipiti wa magalimoto a profesa arthur peter mutharika kuonetsetsa kuti chitetezo chili chokwanira bwino koma yeyunso wapatsidwa ndithu unduna woonetsetsa kuti chitetezo cha mdziko chikuyenda mopanda wina kuchigwiragwira mopanda wina kuchisokoneza mopanda wina kuchitobwanyatobwanya mwachangu ndi mosunga nthawi tatiyeni ndithu tiwerenge Ah, zimene walemba Gerald Chavez Kampanikiza yeyu ndithu monga tafotokozera muja kuti ni mmodzi mwa mikhulang'ona a chipani cha Malawi Congress Party. Yeyu ndithu wangolemba uthenga wake wochepa koma ndithu kupereka nkhani zikulu zikulu. Kodi uthenga umenewu ukutinji? Yeyu ndithu Gerald Cha- Chavez Kampanikiza wanena kuti koma guys anthu amene apita kosamalira unyolo eish ngati muli kufupi ndi boda ingoyendani wapansi mupite tsidya linalo imene ndithu ndi statement yochepa imene gerald uh, kampanikiza walemba ndithu pa tsamba lake la facebook kodi mkulu ameneyi akutanthauzanji monga tafotokozera bwino poyamba paja kutera kuti norman chisale ndi mmodzi mwa anthu amene wazunzika kwambiri wamangidwa mochititsa mantha komanso momvetsa chisoni amati akangochoka ku selo mwina kundende kumene Kungotuluka panja umapeza cruiser ikummanganso pa mulandu wina. Akamatuluka pa belo kumeneko umapezanso cruiser ina kummanga pa mulandu wina ndipo iyeyu ndithu anadandaulapo kwambiri kuti wachitidwa nkhanza zochuluka makamaka kutengera pa, pa kummanga kwake kosadziwika bwino pa milandu imene ank- amaganiziridwa kuti adapeza chuma chopanda kufotokozeredwa komanso milandu ina ingapo imene takhala tikuyikamba mbuyo muja so zimene zikupereka chiopsezo kuti mwina nkotheka kuti amene ankamuzunza boma limene linkamuzunza iyeyo akhonza kubwenza zimene iyeyo ankachitiridwa ambuyomu tatiyeni mwa changuchangu ndi mosunga nthawi tipite ndithu comment section kuti timve kuti kodi zimene zakambidwa apazi anthu akuzitanthauzira motani komanso akuyika maganizo awo amotani takhalani pompo chifukwa tabwera ndi nkhani zosiyanasiyana e, tiwerenge ndithu komenti ina kuchokera ndithu kwa po phula kuti life is like a parade now its about turn eya ndithu amene ndithu akuti yayi moyo uli ngati pelete ndithu ukati tembenukani wakumbuyo amakhala akusogolo wakusogolo amakhala akumbuyo komenti ina kuchokera kwa ruth Mwamadi kazembe akuti ngozi muthalika tu mukhito ndi chisale zilikotu eya ndithu comment imene ndithu kuchokera kwa ameneyo ndithu ndi uh, ruth mwamadi comment ina kuchokera kwa patrick austin msowoya akuti former inspector general of police plus former mdf employee ya combination yachabe combination yoyipa kwambiri tisakenso ndithu comment ina pamenepa kuchokera kwa vincent samuel jr kuti ma warrant of arrest ma directives eya ndithu atero pamenepa ndithu nkhani yodabwitsa nkhani yochititsa tsembwe eya tikufuna ndithu tiwerengenso komenti ina kuchokera kwa makamaka amene ndi uh, mitalia mzati ati koditu wina akhadi akhadi ukweche eya ndithu pamenepa ndithu ndi komenti ina kuchokera kwa amenewa chachikulu chimene timafuna tifotokoze apa ndizokhuzana ndithu ndi kusankhidwa kwa a norman chisale komanso a peter mukhitho tapangani subscribe like comment komanso share chifukwatu ifetu ntchito yathu pano ndikugadabula kusungunula nkhani zosiyanasiyana zimene zikuchitika mdziko muno kufikiranso kanthawi kena komwe ndibwerenso ndi nkhani zina zosangalatsa tingoti mwakoma nonse zikomo

tikuyamikeni komanso kukuthokozani popanga chisankho chokhala pamenepa kumvetsera komanso kuonera zomwe takubweretserani chomwe tingakupempheni choti ngati muli alendo pamudzi pano tapangani subscribe chifukwa mukatero inu ndi ife tidziyendera limodzi kuyambira lero mpaka na masiku omwe akubwera kusogoloko timabweratu ndi nkhani zochokera ngodya zonse zinayi za mdziko lino kotero kuti inu simukuyenera kuti mukhale kunja kwa nkhani zimenezi tapangani subscribe like comment komanso share kuti tikhale limodzi mu ulendo umenewu